n'o basan kun ma ɲɛ walahi hayidara kun tɛ kɛ hayidara ye ou bien ala kun b'a bɔsi ba madan ni ayi basan na ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma naam siga foyi t'o la a t'o ɲɛdɔn wa alahu akbar o bɛ kɛ o ye gundo ye dɛ naam nka kumaw ka giri dɔɔni a ka giri jallo a bɛ faamu an ka cɛkɔrɔba ko an ma ko den tɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ ko denw nɔɔrɔ bɛ yaala la kabakolo de kɔnɔ alahu akbar u yaala kabakolo kɔnɔ u ni bɛ yaala la yen
ko muso mana cɛ bonya ka se degere min na ko den nɔɔrɔ bɛ jigin cɛ kan cɛ b'o di muso ma a b'o wolo nka k'a fɔ de ko den yɛrɛ de bɛ e, e wolo e bɛ sin k'a wolo k'a d'i ma ko ko kafoɲɔgɔnya de b'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ko k'a tɛ ten
tɛ tɛkanko an ba mariyama ma isa wolo wa a ma isa wolo wa an ba mariyama ani jɔn dara
a bɛ cɛ dɔn wa
jalo
o tɛ gundo ye muso a ye sɔn a ye sɔn basan ka muɲu a n'a ka sabali a n'a ka ala ɲɛsiran ye a n'a ka kɔnɔnajɛlenya o de ye hayidara d'a ma muso ni kɔnɔ ma jɛya furu la ah. hali ni sabali la i tɛ den ɲuman sɔrɔ
eh.
f'i kɔnɔ ka jɛya de
u ko muso sabalilen don dɛ ah. n'a denw ma barika a kɔnɔ kun ka jugu dɛsɛ sabali de b'a la sabali ye kalite fila ye ah. sankolo ka sabali ani dugukolo ka sabali ala ka sankolo ka sabali de di aw ma o de ye se ye ka se to i ye ka sabali dugukolo ka sabali ye dɛsɛ de ye e m'a ye n'a dimina a b'i yɛrɛyɛrɛ wa n'a yɛrɛyɛrɛla a bɛ maa miliyɔn joli fa
e ye kabakolo cunnen y'an kan yan fɔlɔ wa nk'o bɛ nɛɛma de d'an ma kuma bɛɛ o de sabalilen don o ye se ka sabali ye n'o tɛ n'o yɛrɛ dimina o tun kan ka cun mɛ o sabalila o tɛ cun mɛ dugukolo b'i cun anw ye Dugukolo sabalilen a sabalilen don dɛsɛ de kan muso a ye sabali kɔnɔnajɛlenya kan a kana n'a kɛ dɛsɛ ye i bɛ du muso i bɛ diɲɛ muso dɔn wa diɲɛ muso e t'a dɔn wa diɲɛ muso ni dunan nana du kɔnɔ ale de bɛ dunan bonya ni dunan nana du kɔnɔ a ye fɔ k'o ta a bɛ munumunu na o kɛrɛfɛ

diɲɛ muso barika t'a la barika t'a den na diɲɛ de b'a tɔgɔ fɔ dugu muso
ni baara wulila dugu kɔnɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ cogo min na bi musow denkundi bɛ yan fɛ paw a taara kɔɲɔ bɛ yan fɛ paw a taara saya bɛ yan fɛ paw a taara ala t'a cɛ kɔnɔ Wa n'i taara i bɛ t'a sɔrɔ o o baara ba de la yen, anhan, a tɛ baara min k'a cɛla la dɛ, a b'o de kɛ yen, Alahu akibaru, dukɛnɛ furali, yɔrɔ ji jiba donni, ɔn, minɛnba ko, naamu, dumuniba tobi, ɔn, a bɛ fan bɛɛ fɛ, ee Jalo, a kelen, a kelen, i bɛ mɔgɔw mankan mɛn, ee karisa ka ɲi koyi, ee karisa ye muso ɲuman ye, hɛrɛ tɛ du kɔnɔ mɔgɔw kan, a tɛ baara kɛ du kɔnɔ, Alahu akibaru, kamulen don, Jalo, a tɛ sɔn du kɔnɔ baara foyi ma, Ee. hɛrɛ tɛ maa si kan yen, Naamu. o de ye dugu muso ye, Alahu akibaru. bɛɛ b'a kanu. Sika Tanu ni dukɔnɔmɔgɔw ko an ka nin muso in kɛra baara ye i bɛ dukɔnɔmɔgɔw mankan mɛn cɛ aw yɛrɛ de ni mɔgɔ tɛ kun n'o t'aw ka nin muso in ɲɔgɔn tɛ yen ye dugukɔnɔmuso de cɛ muso i b'o dɔn a bɛ fa bonya a bɛ ba bonya a bɛ cɛ yɛrɛ bonya a bɛ cɛ balimaw bɛɛ bonya a bɛ cɛ teriw bɛɛ bonya a bɛ furu bonya fa dan o de ye cɛ muso ye wa o yɛrɛ de ye muso ye o de ɲininen don o de ye muso ye

a kana kɛ diɲɛ muso ye a ye kɛ cɛ muso ye a kana kekuya a ye nalo walayi ni ala ye den kelen d'aw ma ala barika don a la den kelen hali denmuso kelen dɔ filɛ nin ye bukasugu la yan denmuso kelen denmuso kelen a ye du bɛɛ hiji kamalenkɔrɔ belebelebaw n'u bonsi jan bɛ yen kɔnɔbara munumunu na o y'a a dɔgɔmuso fila den tan c'est-à-dire den minnu a kelen kelen bɛɛ ka den ka ca den tan tan ye mais ale ta ye denmuso kelen pe de ye mais du bɛɛ sirilen b'a la denmuso kelen ha et puis a ma kalan ka taa yɔrɔ jan neuvième neuvième neuvième